likule ndi dzina la mulungu wakumwambamwamba ku mpingo onse pakuoneka pali chinthu ichi chimene timati tichigawane ku mipingo yonse ku magulu onse ndi kwa akhristu onse ku dziko lonse lapansi mmamawa uno pamene mulungu akutionetsera nkhondo zimene mdierekezi wazikhazika m'mwezi uno kupita kutsogoloku kwa amene salandira chenjezoli. Zaoneka kuti m'kafukufuku wa umoyo wa munthu ku nthawi ya dziko lapansi lino, Satana Mdyerekezi wakhazika nthenda wakhazika miliri wakhazika njala wakonzanso umphawi wochuluka woti upite kwa ana a mulungu malinga ndi ndondomeko za anzathu opembeza satana ku mizimu yapansi chifukwa mkulu wa zipembezo ku dziko lapansi papa wavuuka atalowa pamalo amene amapembezerapo ndi kulankhula napo ziwanda ndipo zina mwa zimene zakonzedwa zimene ziwanda zatuma ndiko kuti amene akupembeza mu mzimu ndi mchoonadi amenewo akhudzidwe mu nkhondo ndiye nkhondozi 1 ndi umphawi 2 matenda 3 njala pamene 4 ndi mikwingwirima kapena kuti zisauso zosinthitsa nyengo za makhalidwe a munthu ku nthawi ya pansi pano mwa chimenechi mwansangansanga mulungu ananditengera ku vumbulutso lochokera m'buku la malaki kuti iwo amene akhulupirira mulungu ayende chonchi namba 1 kayendedwe kake kakhala kakuti titsate malemba chimene mdyerekezi wakonzachi chikuchokera m'buku la malaki chapter number 3 ndicho chimene chikumpatsa mwayi kuti zowawa zambiri zisapeze wanthu. Nayenso Mulungu akutichenjeza mokhazikika bwino m'buku lomweli la Malaki. Ndikukhala ngati ndikulankhula zinthu ziwiri kapena wolankhula awiri kuchokera mu vesi limodzi kapena m'buku limodzi, koma ndisiyanitsa komveka bwino. Choyamba, ndikunena kuti zimene mdyerekezi wakonza pofoka pake wapaonera m'buku la Malaki kuti ana a Mulungu sitili pamenepo, tatayikapo, ndipo agwiritsa ntchito loophole imeneyo kuti akawononge nayo miyoyo, chikhalidwe cha anthu, matsogolo a anthu, madalitso, mtendere komanso thanzi la anthu lidutsa pa kufowoka kumene mdierekezi wakuona kuti chinthu china chake chachitika pakati pa anthu otchedwa Akhristu. Namba 1 tiyamba nkuwerenga malemba a chinthu chimenechi. Malaki chapter number 3 verse yake ya namba 7 akuti

loophole imene mdierekezi wayipeza imene ati agwiritsire ntchito pa miliri tikuyimva yonseyi kuti ikakhuze mpingo wa mulungu choyamba wayika ndondomeko zowawazi chifukwa verse number 7 waipeza mdierekezi kuti kuyambira masiku a makolo athu tapambuka kuleka malemba osawasunga chimene satana wapezerera anthu a mulungu ndicho 1 kupambuka kupita padera kusamuka pa choonadi chakale, kuleka osachita malemba komanso osawasunga. Ichi chakhala chifukwa chachikulu mdierekezi chotinenezera. Chaonekera mumlengalenga kuti anthu ambiri otchedwa Akhristu asiya njira za kuyambira kwa makolo awo asiya original way asiya ndondomeko yoyamba yokhazikika imene inkapangitsa ana a mulungu kulandiridwa mapemphero awo ana a mulungu kumvedwa kufuula kwawo ankamvedwa ana a Mulunguwa chifukwa ankasunga Malemba. Koma kam'bado kapakatikati mu nyengo ya Malaki, malinga ndi kufotokoza kwa vesi namba 7, Mulungu adakaona katasiya kusunga Malemba, kataleka komanso katabwerera osayenda ndi mulungu now chinthu ichichi mpingo wa mulungu ndicho chimene tikuchiona kuti pa vesi namba 7 zikutibweretsera mpungwepungwe wakuti mu nyengo iyi ya chaka chino ngati ana a mulungu sakumbukira kubwerera kapena sakumbukira kusunga malemba saziona okha mmene apambukira mmene tapatukira kupatukira ku njira imene mulungu sanafune kuti ife tikhaleko kupambukira kumbali ngati sitipaona pamene tapambuka ndi kubwerera mbuyo satana mdyerekezi wagwiritsa ntchito

pali lonjezo limene litithandize kupyola miliri imene ikuonekera ya kolera pali lonjezo limene litithandize kupyola miliri imene iti ioneke mchaka chimenechi ya umphawi kutha kwa ntchito kuonongeka kwa mabizinesi lonjezo limene litithandize kuti tikatetezedwe mu zinthu izizi namba 1 akuti bwererani kudza kwa ine ndipo ineyo ndidzabwerera tsono lonjezo lakuti mulungu akunena ndi inu ndi ine kuti ndidzabwerera akutanthauza kubwezeretsa chikondi chimene chikutayika chimene chasowa chifukwa chakuleka kuyenda mu njira za malemba ndi kusunga malemba kusiya kuyenda m'njira zimene makolo athu adayenda ndi kuleka kusunga malemba now pamene tibwerera kudza kwa iye iyeyo akutilonjeza kuti adzabwereranso kwa ife chinthu chimene chikuonekera mu vesi namba 7 chapereka mpata waukulu kwambiri popeza ambiri a ife tapambuka taleka sitidasunge malemba ndiye popeza chaonereredwera kwa ife kuti taonani anthu awa sakusunga malemba taonani anthu awa aleka kuyenda njira za makolo awo akamanena kuti njira za makolo yesu khristu mfumu ya mafumu pamodzi ndi atate wathu amatilunjikitsa ku chilamulo cha yehova chimene chidali njira yoyendamo anthu pakumvera Yehova ndi ulendo wowayendetsa anthu kukafikitsa mu ufumu wa Mulungu. Ndi akunena kuti pali funso limene ife anthu tikulifunsa akuti kodi mukuti tibwerere motani? Verse number 8. Kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu muzilanda mundilanda ine, koma mukuti takulandani zotani? Limodzi limodzi la magawo khumi ndi zopereka. So, verse number 8 ikunena kuti kodi munthu adzalanda za mulungu funso ndilo limene likufunsidwa sono ndimafuna kuti chinthu chimenechi chikamveke bwino chifukwa ndondomeko imene imafotokozedwa apa chapter chimenechi kwambiri chimanena za chakhumi chimene ana a mulungu adaleka kuchipereka ku nyumba ya mulungu Malinga nkuti pakatipo tisaiwale kuti padabuka kachisokonezo kamene kadapangitsa kuti mpingo wa Mulungu utayike kanyengo ka Tobia kuchoka m'buku la Nehemaya mmene akuba amene Mulungu sadawasankhe adakalowerera chuma cha Yehova nikutenga mipando imene padafunika pakhale Mulungu nkukhalapo anthu wochoka mwa anthu amene Mulungu sadaloze chala chawo. Mwa ichi padapezeka magapu akulu amene adapangitsa kufooka. Mwa kulongosola kwa Bible kukuonetsa kuti Kulanda zinthu za Mulungu kudabwera chifukwa Mulungu adalamulira kuti zimene munthu azipeza adzibwera nazo ku nyumba ya Yehova mwa njira ina adzipereka chakhumi ngati ndondomeko ndi njira yowapangitsa anthu kusapatuka njira. Now, Ichichi ndimafuna pochipereka chimveke chichewa chabwino kwa inu kuti kuleka kupereka chakhumi kubweretsa zimene Yehova waitanitsa ku nyumba ya Mulungu kumampanga ngakhale utavomera kuitanidwa koma ngati ukulephera kubweretsa zimene Yehova akuitanitsa ndiye kuti ukupambuka pa njira ndiye kupambuka pa pa njira kumeneku kusabweretsa zimene yehova wakupatsa nuziperekanso kwa mulungu kupyolera mu zigawo zosiyanasiyana za maperekedwe ana a Mulungu. Ichichi chikutipatsa chithunzi cha kupambukapo pa njira chifukwa idali njira imene ankayenda makolo athu kuti akafike ku mdalitso. Destiny ya ana a Israeli imaloza ku madalitso koma mapazi amene amaponda ndi kumvetsetsa ndi kupereka zimene Yehova waitanitsa. zibwere kwa mulungu naye mulungu ankachiona kukhala chinthu chopambana kuchinjiriza ndi kudalitsa kuyendetsa ana a mulungu ni kukondwera kuti akuyenda bwino chikadakhala kuti kubweretsa zimene yehova wayitanitsa chidali chinthu chakuti munthu akhoza kupanga mmene angafunire sikukadabwera vesi namba 7 ya chapter namba 3 cha malaki kupita m'musi kukazuzula kuti kuyambira masiku a makolo anu mwapambuka kuleka malemba anga ndi njira zanga sakadanena koma adachiona kuti kupereka chidali chimodzi mwa njira zakuponda mwa ana a Mulungu, ndipo njira iyi ni yosatha mpaka pamene tidzakocheze kukafika kwathu. Now, ngati chimenechi Mulungu adachiona kukhala chofunika, kudafunikadi kuti awazuzule ana a Mulungu ngati mmene angatizuzulire ife ku mipingo yonse. Maso athu achione kukhala chapaderadera kuti mmene tiyitanidwa ndi Mulungu mulungu wotiyitana ali nzimene amayitanitsa ndipo kusapereka zimene mulungu akuyitanitsa nkupambuka ndiye kuti umakhala kuti waleka vuto nlakuti ambiri a ife timasamalira malemba timasamalira ndondomeko za zipembedzo zosiyanasiyana koma kukhuzika ndi kuwerengera one by one ku mdalitso umene mulungu amatipatsa ndi kudziwa zoyenera kudya ife ndi kudziwa zosayenera kudya ife ndi matenda akulu pakati pa wanthu osokosa pa social media ni matenda wakulu pakati pa wanthu wophokosera pa nyimbo zoyimbidwa wophokosera mzipembezo ni nthenda yayikulu kwambiri imene nthenda imeneyi ndiyo imene mdyerekezi mzokambirana zawo waona kuti pali chitseko chachikulu kwambiri choti nilowere kuti miliri ikagwire ntchito pakati pa ana a mulungu Vesi namba 7 aleka iwowa kutsata njira kuti ine nkatumiza udzudzu wa artificial ukalume pakati pa ana a mulungu nkuvulala nawo waleka kutsata njira za yehova chimene wapanga satanayo ndi kumangowalitsa matalente amene Mulungu adatipatsa, koma tikupambuka pa njira, osatsata malembawo, wachiona kuti mpingo wa Mulungu uvulala. Mawa uno tamverani chinjirizo namba 1 mankhwala wakulu amene tikuyenera ife kuchita kuti tikapulumuke kuzikhwatchakhwatcha zikwanje za magazi zopakidwa mphutu za nyumba yathu anyamata anzanga achilomwe kumwera mpaka kuzungulira zigawo izo chaka chino nchimene anachikonza waja amapaka zopakapaka mmakomomu kuti chiyambe kutulusa zipaso zake sopano registration ya makomo aja zotsatira zache zikuyenera kuyamba kuoneka koma kuti tikachita exempt tikazembe tisakakhale nawo pa mndandandawo atifufute mu registration yawo ya magazi opakidwa waja zotsatira zache namba 1 munthuyo akhale kuti kuyambira masiku a makolo ake sadapambuke pa njira ndipo ngati adapambuka likulonjeza vesi lomwelo kuti bwererani kudza kwa yehova namba 1 mubwerera motani ndiye funso likuti kodi mudzalanda za yehova kufikira liti Tsono akati kulanda akutanthauza kuti kudya chinthu chimene sichikuyenera kukhala chako. Pa zimene Mulungu amatipatsa adatiyikira muyezo wa zimene tikuyenera kutenga kapena kuzibwezeretsa kwa Yehova. Mind you be careful. Masiku a miliri ngati ano, ziwanda zikuyang'ana magapu, ma loophole, amene ana a Mulungu tikuwapanga. Mmawa uno pali chenjezo la mtengo wapatali. Vesi namba 8, kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mukuti, Tinalanda inuyo motani? Ndiye akunena kuti limodzi limodzi la magawo khumi ndi zopereka. Ana a Mulungu limodzi limodzi la magawo khumi ndi zopereka Pano pali mulandu uli pa khoti, waimirira yekha, waitana wanthu ndiye pali kuponyerana mafunso, khoti losausa mtendere. Akuti mwapambuka ni akufunsa kuti tapambuka bwanji? Chimachitika ncha anyamatawa anali osunga miyambo ya Chiyuda, ankapitabe kukachisi kukapemphera. sankaleka kulowa mkachisi samaziona okha kuti adapambuka ichi chinchifukwa chimene mulungu akulankhulira mmawa uno ambiri awopembeza sitimaziona tokha kuti tapambuka timaziyeretsa nkuona kuti tili bwino ndiye wanthuwa ankadziona okha kuti ali bwino chifukwa ankatengako zina za chipembedzo koma atasiya kubweretsa zimene mulungu amayitanitsa tamverani okondedwa ndibwereze statement iyi ndanena kuti ndi mawu olimba ndikhulupirira kuti ine ngoyamba kuwalankhula amamveka bwino nimati ndi posavuta munthu kuvomera kuyitanidwa koma ndi chinthu chovuta kwambiri kupititsa zimene oyitana amayitanitsa ambiri tidavomera kuyitanidwa ambiri tidavomera kuyitanidwa ndi mulungu koma timalephera kupereka zimene oyitana amayitanitsa Tsono udali mulandu, wandivomera kuti unitsata, e, koma ukukanika kupereka zimene ine ndimaitanitsa, sindidati mudzibweretsa limodzilimodzi, wosamva inu, mwapambuka. Ndiye akuti tapambuka bwa? Tsono funso ili lakuti tapambuka bwanji? ndi limene ine ndikufuna nchite nalo kuti ndi matenda akulu kwambiri kumapitirizabe kupanga chikhirisitu utalephera kubweresa za chakhumi kumaziona wekha kuti sudapambuke ni matenda anthu ambiri amati palibe kanthu ndzapanga koma chikhalireni walinganganga agwirabe maudindo wadakapitiriza kuyimba kulalikira ndi kuphunzitsa koma asadakwanitse kubweretsa chimene yehova akuyitanitsa mmawa uno anyamata anzathu akungochoka kumene pa chisime chija amalankhulirana ndi chi- ndi ziwanda ku vatikani nibwereze pamenepo mu vatikani mu st peters square muli kachipinda kosausa ku secret archive kumene papa wa nyengoyo amalowa nkuponda m'madzi olekeza cha mchunumowo ndi amakhala ngati kuti pamenepo akakhala walowa pansi pa madzi wapita pansi pa madzi mu ka indian ocean koma kali ku nyumba ya chipembezo china cha ku dziko lapansi kumene kuli mtsogoleri wa chikhirisitu cha dziko amene amatchedwa kuti papa ndiye mchipinda chimenechi ku secret archive kachipinda akaka nkamodzi mwa zipinda zosausa kamene umayenera kuponda ngati ufuna kulankhula nziwanda satana amayenera kubwera ndiye mmene waponda mmenemu potuluka walemba document secret document number 1820 imene ikungotuluka. Pali mfundo ndi ndondomeko zingapo koma mfundo yanichititsa mantha imene yaonekera mu LCD9 ndi yakuti ana ambiri a Mulungu aleka kupanga zoyenera ndipo chinsinsi chakuti matenda ndi miliri imene tikuyigwetsa ku dziko lapansi igwire ntchito ngakhale pa mpingo nkuti anthu amenewa tadulitsire zinthu ndalama yawo isamakwane asapereke chakhumi tiletse zinthu zakumunda asakolole kuti zopereka zisabwere ku nyumba ya yehova tiononge chilengedwe chithe tikakanika kuti anthu amenewa sakupereka sakubweretsa ku nyumba ya mulungu sakupereka zopereka zawo ku ndondomeko zoyenera pamenepo tikhala kuti tapanga create kagapu chifukwa kuli malonjezo amene opembeza satana adawawona m'buku la malaki tiyeni titsatire ana a mulungu kwaopsa kunja tibwerere kwa mulungu vesi imeneyi ikunena kuti mukuleka ndi kupatuka ndipo mukunena kuti tamulanda mulungu zinthu zotani sinanga mwaleka kubweretsa limodzi limodzi la magawo khumi ni zopereka vesi namba 9 mutembereredwa ni temberero pakuti mundilanda ine ndinu mtundu wonse ndibwereze chichewa chimveke mutembereredwa ndi temberero pakuti mwandilanda ine ndi inu kapena kuti inu mtundu wonse mwatembereredwa now chimenechi akuchidziwa kuti ni temberero la otomatiki lakuti linangochitidwa lilisi limenelo temberero ili sine twaibu sinilitenga wa gogo wanga si generation kesi imeneyi si makolo kesi generation chakuti chakuti ayi imeneyi si chronology kesi ayi ni temberero lakuti wangolipanga release akayipute nkhondo wayiputa yekha zili ngati kuti mukumva kuti kumphanga walowa black mamba amene sakufuna kulavuliridwa ndi black mamba sapita dala kumphangako now mulungu adangochita release chitemberero chimene munthu amachita kuchipalamula yekha umachita kuchikhuza wekha lero ukulira udandaula sindibereka ine udandaula vana vanga akungomwa zavuta unena zambiri mbiri zimene zakugwera masausowu akungofika pa tsiku ndi tsiku osakhazikika waiwala kuti udakapisa wekha ku mphanga ya black mamba wekha wakayandikira dala ku temberero akuti mutembereredwa nalo temberero langokhala lili phe koma mwachita kukalitokosa lotani mwalitokosa mwakonda zimene mwapeza nikufuna kutsatira mulungu wokuyitanani koma wosafuna kupereka zimene woyitana

nkhani yosausa tikakumana tikakafika kwathu ambiri a inu amene mukakhumudwe ndi amene zinthu ziwiri simudapange one simunabweretse mwa ndondomeko limodzi limodzi limene woyitana adayitanitsa Number two, simudapereke zimene mudayenera kupereka yehova atakupatsani mpingo wa mulungu kusapereka ziwirizi kuvatikani akuti inde asapereke kumene chifukwa zitsegula chitseko zotokosa wekha zinthuzo osati kuti munthu wina ndi amene wakupangira ayi koma nokha mwachita kukalitokosa temberero limeneli baibulo likuti vesi namba 9 mutembereredwa nalo temberero pakuti mwandilanda inu ndipo inu mtundu wonse mwachita chimenechi mutembereredwa ndi temberero pakuti mwandilanda ine inu mtundu wonse mulungu anali kulankhula mwapaderadera pofuna kudziwitsa mtundu wa anthu mmene akuyenera kukhalira matemberero amenewa umachita wayamba dala ndi ndondomeko zimenezi zadziwika kuti ana a mulungu akhoza kutembereredwa akhoza kukhala ofikirika akapanda kukwanitsa ndondomeko yopereka zimene yehova amayitanitsa chadziwika ku secret archive vatican kuti ana a mulungu akapanda kupititsa zimene yehova amayitanitsa aphweka zikhala ngati nkhosa zopanda m'busa musamayese masewera satana akusanthula malemba mu 2023 vatikani ikusanthula malemba mu 2023 pamene un ikukonza who ikukonza anyamata okonza mavairasi mmene akulowa mmalabu kuti azikonza matenda akudziwa kuti pali kamtundu kena ka mulungu kamene sikangafikirike kakasunga malemba koma kakhala easy kukapeza kakapanda kusunga malemba chichitike ncha ana a mulungu tamverani ndi malemba okha amene amakuchita munthu kukakuyika out of reach of children tamverani kuti mukakhale out of reach posafikirika ndi pamene ana a mulungu akusunga malemba mukawerenga chapter number 7 verse number 7 kuyambira pamenepa mu chapter number 3 kumatsikira m'musi muona kuti kusapereka kumampanga munthu kukhala wofikirika ndi mdierekezi ndiye nchifukwa chake kukukonzedwa mavairasi musadabwe kuti pamtunda tunda pa tasausika tadwala tamva umphawi ndi zinthu zina chisawawa ana a mulungu pano mawu a mulungu akufuna kuti tisamalire kaye malemba kuti zikamatipeza zimenezi tisamakhale onenezedwa ndi mdierekezi amayi ndi abambo tamverani kodi mukudziwa inu kuti kuli masautso onenezeka ku dziko lapansi matenda koma onenezeka kwakuti chikangoti pha chotupacho kalekale ukumbukira zimene unapanga zolakwika m'malo mompempha mulungu ndichiritseni kuyambira pepani ndinalakwa ine wolakwa nine ine ni wochimwa ndinachimwira inu sindidzapanganso khalira ukumbukira mmene unakagwamulira gwamula ukadwala matemberero ochita kuwatokosa kwa ana a mulungu ndiye kuchokera mukufama kumeneko dziko layamba kukonza mavhairasi a mitundu mitundu mchaka chimenecho okondedwa mwa ichi ine ndikufuna kuyika defensive mechanism defensive mechanism verse number 10 mubwere nalo limodzi limodzi la zonse lakhumi ku nyumba ya Mulungu, kuti m'nyumba ya Mulungu mukhale chakudya, ndipo mundiyese nako, ati Yehova Mulungu wa makamu, ngati sindikutsegulirani mazenera akumwamba. Vesi namba 10 tiyeni tilowe mu defensive mechanism ya achikulire kumwamba Number one, akuti muyambe kubwera nalo mutasunga kuyitanidwa ndi ine woyitana ali mzimene amayitanitsa ana a mulungu defensive mechanism yakuti likaphonyedwe kumiliri kuti inuyo mukhale gosheni wa mulungu kuti zizimveka kwa neba azimveka uko zizichitikira uko koma inu muli mu defensive mechanism ya mpanda wa madala vesi namba 10 ndikumene nikukutengerani ana a mulungu satana atawachiona changochitika cha ma 10 past 12 usiku womwewu chipsawawa kuja kuchisime komalowa pakatha zaka teni kaya pakuti mchaka cha nambala teni chaka chino chokha walowa kawiri papa nkhani yosausa zachitika wayamba kuphwanya palatoko ku vatikani yamalowedwa pa chitsime dayo kuti lilowe mmene akutuluka ndi madokumenti amenewa wachita kulemberatu kuti tisausa chifukwa nchani okondedwa atuluka ana a mulungu mu defensive

Vesi namba 10 ndikukuyitanira ni kumpanda ana a mulungu tiye tikalowe kumpanda vesi namba 10 amene muli kuntatete tiyeni kumpanda tiyeni kumpanda tilowe mumpanda vesi namba 10 akuti mubwere nalo limodzi limodzi la magawo khumi lowani pachipata mukatetezedwe kuti akachite cha akuti mukabweresa limodzi limodzi limeneli muchite ngati mukuyesa tangotengani stepe tithawire kumeneko ndimakumbukira chaka chimenecho kuti idali 19 chani kaya 8 chani chipolowa chidayambira kumalingunde akuti kukubwera nkhondo nikukhala kukawale thu pa chaza ndinamva chindipiti cha wanthu chinali chaka chochitisa chidwi ankati kwabwera nkhondo ndiye wanthu ankathawira ku balakisi tili pa khonde ndi mchemwali wanga tidaona chindipiti chonyamula katundu chikutuluka mitunda ya kwachisapo ena kuchokera 36 mwaphwetekere kuthawira ku barakisi ife tinkakhala mphepete mwa chilinde wani mmbali mwenimweni mwa kamuzu barakisi tinangoti kede talowa ku barakisi kudadzaza wanthu ati uthawa nkhondo uthawa chipolowe kuthawira kumilitale tsiku limenelo limene ndidadziwa kuti msilikali ndi wofunika tinkadalira kumpanda wanthu amathawira kumpanda kukamuzu balakisi pano pali mpanda kothawira defensive mechanism imene anzathu pa vatican ayiona kuti yathyoka chaka chimenechi kuti miliri ifika mosavuta nikuwachotsa wanthu pa vesi namba 7 akhale pa mtetete asakumbukire kubweretsa asakumbukire kusunga malemba asakumbukire kuyenda njira za chiyambi vesi namba 10 ikuti bwa lowani kumpanda ana a mulungu vesi limeneli likunisangalasa chifukwa lili ni nkhani yochitisa chidwi vesi limeneli likuti mundiyese nako ati yehova wa makamu ngati sindikutsekulirani zenera ndabwera ndi zenera pano lotseguka lili ndi mulungu wakumwambamwamba zenera limeneli limangotsegukira iwowa amene achita kanthu mazenera awa amatsekedwa munthu akapanda kusata chilungamo pano pali zenera lotseguka amene alitsegule si munthu watsegula yekha zenera lotulukirako zinthu zabwino wambiri wa ife tikukhala m'manyumba wopanda mazenera ukapanda kupereka chakhumi ndekuti ukugona m'nyumba yopanda windo no fresh air

kumene sikukulowa mpweya wochokera kumwamba chakhumi chimatsegula fresh air from above hey, nkhani yosausa here am I there is fresh air coming from above tandisonkhane ana a mulungu mdziko lapansi pakatikati pa kolona there is fresh air from above pakatikati pa kolera fresh air from above ana a mulungu tamverani pakati pa masautso akusabereka there is fresh air from above pakatikati pa masautso awa a zipinda fresh air from above kunipananipane kuchita usandikweza tayang'ana kwa ine mawa uno vesi namba 10 fresh air from above pali windo lotseguka limene limatseguka nikamvera mawu a mulungu ndi kuchita chifuniro cha wamwambamwamba anyamata amene muli kunja kwa mpanda tiyeni tikalowe kumpanda vana amene mudatuluka satana kukuseweresani kunjako tiyeni tilowe kumpanda titatani okondedwa nditanyamula za chakhumi ndi chopereka ndiye ziphaso zimene nditi ndionetse pa mpanda umene ndikufuna ulowa tamverani vesi namba 10 ngati sindikutsekulirani mazenera akumwamba ndikukutsanulirani mdaliso wakuti muzasoweka poulandirira limeneli ni zenera la wamwambamwamba mazenera amene mukulimbana nawo ndi amene wasegula usiwa watha mazenera otsekeka kambiri tikuzitsegulira mazenera tokha nunena pano zasayinidwa dzulo za ngongole kodi mwalowanso ngongole chaka chino mazenera odzitsegulira nokha mazenera amene national bank yatsegula ndiwokutsegulirani mazenera kuchoka kuzipata zachisautso mukhalanso akapolo ana mulungu chifukwa satana watsegula mazenera mwaimva ngongole yochokera ku world bank nacho chipani cha mcp chalonjeza ngongole peter adatsegula lache zenera

manyumba wanthu akulandidwa chifukwa chani okondedwa lula finance ikuzifuna ndalama sindinkadziwa kuti linali zenera losegula wanthu tsekani mazenera amene mabanki akukupatsani ndabwera ni zenera from above nkhani yafika potina ana a mulungu pali zenera from above zenera kuchoka kumwamba tsekani mazenera a banki mkhonde wena niunena pano adapeza kongongola katapira mazenera ku dziko lapansi mazenera wochoka ku anthu mmene linkatseguka zenera kukukweza akuti munkatenga fifite pano muli ndi mwayi wokatenga nokha ngongole wosati apagulu akuti kundikweza wosadziwa kuti nutsitsidwa sukwezedwatu mazenera wotsegula wanthu ndalama myandamyanda zikulowa ku malawi satana watsegulira mazenera wanthu akamatsegula zenera limeneli amalowa pamodzi ndi zingwe zozimanga amalowa pamodzi ndi usiwa wa thanzi amalowa pamodzi ndi mabp akatsegula zenera la ngongole mabp kuti pakala pakala pakala pakala ulowa bp yalowa bwanji udatsegula wekha zenera la kudziko afuna kuzimangirira chifukwa anatsegula yekha zenera mmawa uno nabwera ndi mawu a mulungu tsekani mazenera pali zenera from above lotsegukira ine lotsegukira inu tsopano wafika mbanda kucha

tiyeni titseke mazenera awo akatsegula mazenera amenewa okondedwa mukatsegula mazenera amenewa lero anyamata akukanika kulowa mu msika wa mtawuni yavuta Lulo Finance zinkakhala ngati zaulere apita atapereka etisiya ulere etisiya ulere ngongoleja apolisi patsogolo ndinali ndili momo mu hadiwe anyamata kuthawa anyamata kuthawa mmene amabwera kuzayitanitsa dpp munkaganiza kuti ndi za dpp ndalama zija ayi sinali ya dpp linali zenera lochokera ku mdima limene likutsegukabe lero pamene ndikupita kukocheza uthenga umenewu ana a mulungu mugwade nane pansi titseke mazenera amenewa a ngongole pano ndikufuna pamene mukutseka zenera ili titsegule zenera from above zenera lotsegulidwa ndi the almighty wamwambamwamba akatsegula zenera limenelo mphepo palibe angatseke akazatsegula zenera limenelo palibe amene angatseke nabwera ni zenera pano anyamata inu lotseguka la kumwamba koma mazenera yawa kunena pano muli ku banki kakalakakala kuzitsegulira zenera la mtundu wina tsekani mazenera amenewo tamverani vesi namba 10 ndi kutsanulira mdaliso wakuti muzasoweka poulandira vesi namba 11 ndipo ndidzadzudzula zolusa chifukwa cha inu chimenechi ndi chimene chinamulowetsa m'madzi papa wa lero uyu ali ku vatican leroyo tamverani zinsinsi zochitika mdziko lapansi amawerenga malemba akuti azadzudzula zolusa ndi akudziwa kuti mapeto namba 1 akuti anyamatawo akathawira kumpanda ni kupanga zimene mulungu wowaitanayo amawayitanitsa pamene tikulowa mchakhumi ni chopereka timalowa kumpanda kumene kuli maledi baleta mwazi wa chitetezo wana wa kumpanda amatetezedwa koma tamverani akudziwa kuti zolusa mukuziona mbwembwembwezi chitetezo namba 1 ni kusunga malemba baibulo likuti mukachita ichi ndizazu zuzula zolusa ngati timu ya ana a mulungu kumpingo ku dziko lonse tikapereka chakhumi ni kulondoloza zopereka tazuzula zolusa automatic tikalowa kumpanda ni kutsata ndondomeko zokhazikika zimene malemba akunena mulungu wathu azuzula zolusa zimenezi palibe ngakhale mmodzi amene azandipeza ine palibe ngakhale mmodzi amene azandisausa tamverani ndipo ndizazuzula zolusa chifukwa cha inu kuti zisakuonongeni sadamve wanthu pakuti mvuto ndi kumva sukumva iwe ndizazuzula zolusa kuti zisakuonongeni ziti zolusa mavairasi omanamiza wanthu kuti kuli kolera

tiyeni tithawire kumpanda mundilole mmawa uno nditalekezera yapa tagwadani pansi tipemphere yehova atizuzulire zolusa atizuzulire zolusa atizuzulire zolusa mulungu wakumwamba taonani msungwana ndi mnyamata uyu mkati mwa mwezi wa januwale wayambanso kukafola ni mafomu osayinidwa ni mabanki kuti angongole ngongole ina walowanso gulu lomwe lija taonani mmene akuyamba kulowa ngongole ndekuti akulowa limodzi ndi ma bp akulowa limodzi ndi zingwe zozimanga akulowa limodzi nkulandidwa mipando ma tv ni masikirini akupita yehova alanditseni ana a mulungu mmawa uno pamene tikuthawira kumpanda pa vesi namba 10 kamene muwapatseko akumbukira kubweza za khumi pamaso panu Pomwepo Yehova athawira kumpanda ku military yapamwambamwamba ya inu, ndipo zenera lakumwamba lija likutseguka kutsegukira amenewa. Alanditseni Yehova, kachoseni pa ndandanda wa ngongole mwachosenso ku ndandanda umene satana wakonza kuchokera mwa atsogoleri ena a dziko moperekezana ndi satana lero kulowa pa madzi m'bandakucha kulowera kuti ana a mulungu asapereke chakhumi atapanikiza m'mavuto ncholinga choti zolusa zisazuzulidwe pakati pathu lero yehova atatulukira nawo uthenga mkati mwa pemphero yehova mulungu tibiseni ku ngaka ya wam'mwambamwamba ndi kutitetezera pamene tikuchita malemba aja amene tidawasiya kalekale ndiye kuti tikutetezeka ku zolusa ziti nthenda miliri njala kuvuta kwa makobiri kudula kwa katundu kochita kupalamula dala kuti ife tikanike kudyetsa ana amene mudatipatsa pamenepo tisapereke zimene mumayitanitsa hi tabwera kwa inu yehova mmawa uno kupereka nkhawa yanga kuti pepani sindachita bwino ndavomera kubwerera pakuti mwayitanira ndinu wachifundo chosatha mwanena nokha pa vesi nambala 8 ndi 9 kuti bwererani kwa ine ndipo ndikubwerera tibwerere motani tipititse limodzi limodzi yehova anthu awa amene agwada akumbukira pamene adagwera kuti pamene akubwera kwa inu mwalanditsa ku miliri mulanditsa zipatso za m'minda yawo kantchito kaja kamene kamati kathe chaka chino mukawonjezera zaka zina kabizinesi kaja kamene kamagwa mukakweza kuli pulomoshoni yehova mzimayi uyu achoke kuzitumbuwa kapena mwina atakwerako kukaunjika naye wa kaunjika wotapitsa muyambe kumpasa mabelo yehova wochita ndinu mpaka liti pamene dengu liyero lidzamete pakati pa asungwana wounjikana pa mchesi ukaona nthochi mwawombole yehova kwakweza limene lija mzana adayamba kusenza dengu limeneli mwana wa zaka 20yo ali kumbuyo mpaka lero mwana uja akumaliza koleji kodi mukumva chisoni yehova mwawombolepo mwakweze mwapatse pena posiyana ni lero pemphero langa lifikira olengedwa anu ku dziko okhulupirira inu pamene mukuwakumbutsa malemba mwachite transifa kuchoka mchisauso kwapititsa pabwino ndipemphera mwana wanu mtumiki mkatikati mwa mapiri ozama ngati kuno ndikuti yehova mverani pemphero langa pamene mukagwira aliyense payekha payekha ndi kumulowetsa kumpanda mukatseka mazenera a banki nkhonde mchaka chathachi mmene timagawana ndalama disemba anali gwirugwiru wapita mpando chaka chino munibwezere mpando wanga mubwezere kapulazima kanga yehova gwirani ntchito ndi kutseka mazenera otsegulidwa ndi banki mazenera amene mabungwe atsegula angongole za ulimi ndi zosiyanasiyana mwachotse pamenepo mwapititse pena wawagwirira njuga polo mdierekezi anthu powakhumbiza matumba ndalama za ngongole limene ndi zenera limene limalowa pamodzi ndi chingwe chodzimanga limalowa pamodzi ndi bp limalowa pamodzi nkudwala limalowa pamodzi ndi kusowa thanzi ambuye mulungu wakumwambamwamba wakumva pemphero mulipo wa moyo mudakweza mwana wanu pa mtanda munati ndi mikwingwirima yake tachiritsidwa chiritsani ineyo pamene mukuchiritsa afrika pamene mukuchiritsa banja lodwala ngongolero mukuchiritsa banja lodwala matenda limene matendawa ndi zosalira za miliri yakusachita bwino pakati pawo achiritseni yehova inu ndinu mchiritsi wochiritsa malingaliro ofooka odalira kungongola mwachiritse matenda ali kayakaya pa bedi mverani pemphero limeneli yehova mmawa uno mpaka tsiku limenelo mpaka tsiku limenelo mpaka tsiku limenelo mpaka tsiku limenelo amen